Къыпщащӏ къалэныр дэрэжэгъуэ уиӏэу зэфӏэбгъэкӏмэ, зы махуэм нэхърэ адрей махуэр нэхъ пфӏэщӏэщыгъуэу екӏуэкӏмэ, псоми уапэлъэщын пфӏэщӏыжу уигурэ уи щхьэрэ зэтелъмэ, ар уи щӏалэгъуэращ, ди нэтынымм и хьэщӏэщ, зэманым декӏуу псэу, щӏалэ ахъырзэман, Кӏуэкӏуэ Мурат. Юрист ӏэщӏагъэм щыхурагъаджэу Псыхуабэ дэт къэрал университетыр къиухащ, Иджыпсту судым щолажьэ и дуней еплъыкӏэр, и ӏуэху бгъэдыхьэкӏэр къэтщӏэну дэ нобэ Мурат ди студием къедгъэблэгъащ. Зэман ӏуэхуфӏкӏэ гъэнщӏа дуней гъэщӏэгъуэным узэрыхэлъхуам, абы узэрыщыпсэум уигъэгуфӏэрэ, Мурат? Уи щӏалэгъуэу ущытынур фӏкъэ? Япэрауэ, сыкъызэревгъэблэгъар ину си гуапэ, упсэу. Уэ уи упщӏэм теухуауэ нтӏэ зэманыр гъэщӏэгъуэнщ, дэтхэнэ зыми ищӏэн егъуэт, Аращи, гъэщӏэгъуэнщ иджысту упсэунуи. Гъэщӏэгъуэнагъэр сыт зыхэплъагъуэр? Япэрауэ, дэни уокӏуэф ухуейм, хамэ къэрал уокӏуэф ухуеймэ, узыхуей еджапӏэм ущӏотӏысхьэф. Аращи, ӏейуэ гъэщӏэгъуэнщ абы теухуауэ. Мыпхуэдэу жаӏэу зыхыбох, иджысту упсэуну тыншщ, ахъшэ уиӏэмэ, жари. Абыкӏэ сыарэзыщ, сыт щыгъуи ахъшэ уиӏэмэ, зэфӏэкӏ гуэри уиӏэщ, ауэ а ахъшэр къыпхуэлэжьыну иджысту нэхъ тыншу къысщохъу. Дызэӏэбэкӏыжмэ, ахъшэ зиӏэхэр гугъу ирагъэхьу щыта? Уи зэманыр кӏуэтэхукӏэ нэхъ уи ныбжьыр зэрыхэкӏуатэм Уи жагъуэ хъурэ абы тӏэкӏу ущӏэнэщхъейрэ? Хьэуэ, абы щхьэкӏэ зыуи сыщӏегъуэжыркъым. Псалъэм щхьэ школыр къэбуха нэужь илъэс пщыкӏух, пщыкӏубл ухъуу еджапӏэм ущӏэтӏысхьэн хуейщи пфӏэщӏэщыгъуэ, пфӏэгъэщӏэгъуэн щӏалэгъуалэм уахэтыну, умылажьэу, нэхъ щхьэхуиту ущыту псалъэм щхьэ. Къалэн куэд уимыӏэу. Нтӏэ, Еджапӏэ къэбуха нэужь уи ныбжьри хокӏуатэри, унагъуэ ӏуэхуми уогупщыс, лэжьэн ӏуэхуми уогупщысри, мор сыту фӏыт сызэрыстудентар жыбоӏэ, ауэ иджысту си къалэныр нэгъуэщӏщи, иджысту къэсшэн хуейщ, седжэн хуейщ, сылэжьэн хуейщ жыбори, зэманыр мэкӏуатэ, ар сэ тэмэму къызолъытэ. Нтӏэ, студенту ущыщыта зэманыр уигу къэгъэкӏыж, Мурат? Студенту сыщыщытам Псыхуабэ сэ сыздеджар. Япэрауэ, Псыхуабэ сэ си лъэпкъыр кӏуэкӏуэхэр абы дэсу щыта, Железноводск къапщту щытмэ. Аращи, сэ ар сфӏэадэжь щӏыналъэу сыдэса абы. Етӏуанэрауэ, адыгэ щӏалэ куэд къыздеджати, сфӏэтыншт. Дзыхь сихуэщӏ куэд къыздеджати, сфӏэфӏ ӏейуэ седжа. Еджапӏэри фӏыуэ слъагъут. Еджапӏэри лингвистическэт зэреджэри, инджылыбзэм дыхуеджэурэ ауэдэу Америкэм сагъэкӏуауэ щыта. Абы мазиплӏ сыщыӏауэ щытати, абы ӏейуэ си дуней плъыкӏэр, си дуней тетыкӏэм ихъуэжауэ собж. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, илъэс Пщыкӏубл сыхъуу, си закъуэу, зы цӏыху а къэралым сымыцӏыхуу сыдэсауэ щытати, абы си дуней еплъыкӏэр ихъуэжауэ къысщохъу. Нтӏэ, абы дауэ я псэукӏэ, я зэхэтыкӏэ, я дуней тетыкӏэ къыджеӏэж? Я дуней тетыкӏэр ӏейуэ гъэщӏэгъуэн, псалъэм щхьэ штат къэс зыхедз. Сэ сыздэпсэуа штатыр ди Къэбэрдей-Балъкъэрым ещхьт. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Вирджиниет и цӏэтэри мэз я куэдт, псэущхьэхэр дэтт, сэ сщӏэрэ, икъукӏэ штат къабзэт, щэхут. Узэӏэбэкӏыжмэ, Нью-Йорки сыдэта, икъукӏэ къалэ гъэщӏэгъуэн, Мэзкуу уэду къалэшхуэ цӏыху куэд дэсщ, аращи, Я псэукӏэри зыщхьэщедз, я дуней еплъыкӏэри зыщхьэщедз узыдэс штатым елъыта, ауэ псом нэхърэ нэхъапэу сызытепсэлъыхьыфыныр я щхьэхуитыныгъэра. Зыми мыдрейм и дуней тетыкӏэр къыфӏэӏуэхукъымэ, закон жыхуаӏэм емыбакъуэмэ, уэ пщӏэр, уэ зэрызыпхуапэр, зыри яфӏэӏуэхукъым ахэм. Нтӏэ, уигу ирихьащ ара? Зы лъэныкъуэкӏэ уеплъмэ, сигу ирихьа, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, ахъшэ куэд щызокӏуэ, къыпхолэжь. Сэ сыздэлажьэу щытар зыгъэпсэхупӏэ аквапарк жыхуаӏэращи, зэхуэбгъадэу щытмэ, илъэсих седжауэ, илъэсищ хъуауэ судебнэ системэм сылажьэу, илъэс пщыкӏубл сыхъуу абы нэхъыбэ аквапаркым къысхуэлэжьэу щыта мыдей иджысту нэхъ. Псалъэм щхьэ. Аращи, цӏыху куэд ӏей ахъшэ къалэжьын щхьэ абы макӏуэ. Адыгэр дунейм псомкӏи тепхъауэ щытщ. Ухуэза адыгэ зыгуэркӏэ? Калифорнием адыгэ унагъуэ Израиль щыщу сахуэзауэ щыта. Цӏыхубзыр Рихьэния къуажэм щыщт, цӏыхухъур Кфар-Къамэ щыщт. Рихьэния адыгэ къуажи дэтым, дэтым къахэкӏауэ. Ахэр абы Куэду щыӏэщ, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, Израил еджапӏэ къауха нэужь Америкэм лэжьапӏэфӏ иратри къагъакӏуэри, икъукӏэ унагъуэ гъэсат. Дэ зэзэмызэ дыщыпсалъэкӏэ урысыбзэ псалъэ къыхыдогъэхьэ, зэрыпщӏэмкӏэ. Мохэм зы инджыл, зы журт, зы хьэрып псалъэ къыхамыгъэхьу, адыгэбзэ къабзэкӏэ, адыгэбзэжькӏэ псалъэт. Ущылэжьэнуми, ущыпсэунми, Укъэнэнтэ хуэдэ зэфӏэкӏ уиӏауэ щытатэмэ? Абы сыщыщыӏам щыгъуэ илъэс пщыкӏубл сыхъуу а нетӏэ зи гугъу сщӏа адыгэхэм къызжаӏат, Къанэ, лэжьыгъэ гуэри бгъуэтынщ, документ ӏуэхуи зыхуэхъунщ, жари. Ауэ сыкъэнауэ щытакъым, абы щыгъуэ еджапӏи къэзухакъым. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, еджапӏэ закъуэракъым. Си адэ-анэхэр, си дадэ-нанэхэр мыра здэпсэури Ахэр къэзгъэнэну сыхуейтэкъым. Къызыхэскӏухьа къэралу хъуам, ар дыдэ Америкэми Европэми къапщтэмэ, мыхуэдэу хуиту, мыхуэдэу си гур хэхъуу щӏыпӏи сыдэсакъым. Уэфӏми теухуауэ, цӏыхухэми теухуауэ мыбдеж сфӏэфӏейуэ сыщопсэу. Уэ уи дадэ-нанэм я гъусэу упсэурэ? Хьэуэ, сэ си дадэ-нанэм я гъусэу сыпсэуӏым, ауэ сыцӏыху насыпыфӏу зыкъызолъытэр. Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, си дадитӏи си нанитӏри къысщхьэщытщи, си анэмкӏэ си дадэ-нанэхэр къуажэм дэсщ, Зольский районым, мыдрей си адэм и адэ-анэр Налшык дэсщ. Я гъусэу сыпсэуӏым, ауэ икӏи сыкъыздалъхуари сыздапӏари Налшык къалэра, ауэ Си къуажэм ейуэ сепхауэ зыкъызолъытэри, сфӏэфӏщ сахэтыну, седэӏуэну сфӏэфӏей. Нтӏэ, абы укӏуэжа иужькӏэ уадэӏэпыкъуу хадэ, сыт зыгуэр ущыт? Ара ар хэмыту зэфӏэкӏӏым зэи? Дадэ хадэшхуэ иӏэ, абы ситыну сфӏэфӏей. Ауэ и нэхъыбэм езыхэми гугъу срамыгъэхьыну хэтщи, Тӏэкӏу къыдбгъэдэс, къыдэпсалъэ жаӏэри ара нэхъ зыхуейр ахэм. Къыпхуэсакъыр. Нтӏэ, къысхуэсакъыр. Нтӏэ, ущыцӏыкӏум щыгъуэ а къуажэм щепхьэкӏа гъащӏэр-щэ. Ар сыт хуэдэт, дадэ и гъусэу псыхъуэти, джабэти, ӏэджэми укӏуэ хъунт. Зэман гуэрым сыхуезэшмэ, мис а зэманыращ ар, каникул зэман къуажэм зэрыдгъакӏуэу щытар. Зольский районыр щӏыналъэ хьэлэмэтщ, узэплъын ӏэджи щыӏэ. Мэракӏуэм дыкӏуу щыта, шыудзышэ дыкӏуу щыта, псыхъуэм дыхэсу щыта, гуэлым, иджыри къыздэсым си а зэманхэм пщӏэ хуэсщӏу гъэмахуэ къэс гуэлым, Тамбукан урысыбзэкӏэ жыхуаӏэм. Дыхэсыну тфӏэфӏейуэ щыта? Нетӏэ щыжыпӏэм, къэрал зыбжанэм сыщыӏащ жыпӏа ахэр сыт хуэдэхэра? Куржым щэ сщыӏа? Тыркум тӏо сщыӏа? Италием сщыӏа? Молдовэ сщыӏа? Ара Америкэр абы нэмыщӏ? Ара сыздэщыӏар зэкӏэ? Абыхэм я шхыныгъуэхэми, дауикӏ, ущыгъуазэщ. Иджы сэ сызэрыноупщӏыныр дэ ди щӏалэгъуалэм я шхэкӏэр. Куэдым яфӏэфӏщ гамбургер, чизбургер жыхуаӏэ псынщӏэрыщӏу ящӏауэ. Ар узыншагъэмкӏи зэранщ, ауэ щыхъукӏи, щӏалэгъуалэм яфӏэфӏщ. Ауэдэ шхыныгъуэхэр пшхырэ уэ, уфӏэфӏ? Сэ ауэдэ шхыныгъуэхэр пэжу жысӏынщи, сфӏэфӏщ зэзэмызэ пшхымэ зыри имылажьэу къысщохъу. Сэ сызыщыӏа къэралхэм сшхауэ хъуари сфӏэгъэщӏэгъуэнщ, ауэ нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэныр япэрауэ Куржыра, ар дэр нэхъ Ди гъунэгъущ. Нтӏэ, ди гъунэгъущи сфӏэфӏ. Ей, етӏуанэу увыпӏэм згъэувынутыр Италиера. Америкэ жыпӏэми а уэ жыуэпӏахэр Ар ӏейуэ яфӏэфӏщ, ар я псэукӏэм ауэду ахэр ищӏаурэ. Цӏыху куэд ӏей дэсщ, лэжьыгъэ куэд зэфӏагъэкӏ, псынщӏэу шхэн хуейщи, ауэду хъуаурэ ахэр. Итӏанэ гу зылъыстар я цӏыхубзхэр пщафӏэкъым ахэм. Псалъэм щхьэ сыпщэфӏа фыкъеблагъэ цӏыхубзым жиӏэу Езы ӏуэхур зэрыщытыр пиццэр микроволновкэм делъхьэ, къегъэхуабэри къыдехыжри ипщэфӏ зэгуигъэжамэ, ар ипщэфӏауэ къыщохъуж. Аращи, Тыркум нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэныр ӏэфӏыкӏэхэра. Дэ ди адыгэм и шхыным зэрыбгъэдыхьу щытар ӏэнэм кӏыхьу ӏусу щытаӏым, сыхьэт плӏытху ӏусу ӏэнэм шхэуэ ауэду щытаӏым, шхыныр е зекӏуэ шхынт. Нэхъ псынщӏэу ушхэу махуэ псом укърихьэкӏыу. Къэуат щӏэлъу. Нтӏэ, къэуат щӏэлъу. Аращи, ди шхын еплъыкӏэр ауэдэтэкъым. Псалъэм щхьэ ар дыдэ Италием ӏэнэм зыкъомрэ ӏусыну, шхыным тепсэлъыхьыну, хабзэм теухуауэ къапщтэми шхынми тепсэлъыхьу щытакъым цӏыхухъухэр. ӏэфӏмэ ӏэфӏ жиӏэти, Къэтэджыжт. Ара? Ар сигу ирохь сэ. Нтӏэ, дэ ди шхыныгъуэхэм щыщу уэ сыт нэхъ уфӏэфӏыр? Лыгъурырагъэн нэхъ къэсщтэнур. Ауэдэ зыщӏыпӏи япщэфӏу слъэгъуакъым. Мыдрейхэм пщӏа дуней псом щхьэж я зытехуэ ӏэджи щыӏэ, щыӏэ я пщэфӏэкӏэр щызытехуэ къохъу. Ауэ лыгъурым хуэдэу Срихьэлӏаӏым иджыпсту. Ди щӏалэгъуалэм я дуней тетыкӏэм, хабзэр яхэлъу, зэкӏужу псалъу, зыкӏэлъыплъыжу я щытыкӏэкӏэ пхужыӏэну. Щӏалэгъуалэ фӏыуэ къызолъытэ сэ иджыпсту. Теплъэкӏи, я псалъэкӏэмкӏи ди щӏалэгъуалэр къэрал зыхэскӏухьахэм елъытауэ ди щӏалэгъуалэр сигу ирохь сэ. Пщащэхэр къапщтэмэ, Зэманыр зэрихъуэжрэ цӏыхухэми захъуэжа, дэри зытхъуэжа, пщащэхэми захъуэжа. Пщащэхэм ӏейуэ яхэлъу хъуар абы ар дэ ди ягъэу сэ къызолъытэ цӏыхухъухэм. Цӏыхухъум зэригъасэр, цӏыхухъум хуидэр абы хуищӏэнуращи, ауэду ахэр дунейм зэрытетыр. Аркӏэ зы псалъэжь щыӏэ, Цӏыхубзыр цӏыхухъум и гъуджэ жаӏэу. Ар пэжу къысщохъу. Сэ япэрей Зэпсэлъэкӏэр, япэрей дуней тетыкӏэр ӏейуэ сфӏэгъэщӏэгъуэну тхылъхэми соджэ. Ауэду щытамэ, сэри ауэду сщытамэ, псори ауэду щытами нэхъ къэсщтэнут. Ауэ щхьэж и гъуэгу къыхех. Псалъэм щхьэ зы махуэ седжагъу дей? Кӏахэмкӏэ Адыгейм джэгушхуэ щыӏэт. Революцэм зэманурат ар, япэрей зэмант. Арати, нэхъ пщащэ дахэ къыхахт. Арати, пщащитӏ къыдэкӏа зым и щхьэцыр тӏэкӏу яфӏэкӏэщӏыӏуэт, и бгым нэс-нэсти яфӏэкӏэщӏыӏуэти, и кӏэри тӏэкӏу яфӏэкӏэщӏти, ар къыхамыхауэ щыта, ауэдэу еплъу щыта. А цӏыхухэр иджыстурей зэманым къыхыхьу иджысту къытхэплъэмэ, сыт я гугъэнт жызори сфӏэгъэщӏэгъуэн мэхъу. Етӏуанэрауэ къапщтэмэ, Зэзэмызэххэ фащэ щыдотӏагъэ. Ар дыдэ щыгъуэ-щӏэж махуэми, гуфӏэгъуэ гуэрми фащэ си ныбжьэгъухэмрэ сэрэ щыдотӏагъэри, уи бгыр ӏейуэ зыщӏекъузэ абы. Ауэду махуэ псом фащэ пщыгъауэ къыбгуроӏуэ а япэрей сурэтхэм ущеплъым, ныбэ ямыӏэу псори Зэкӏужу. Нтӏэ, зэкӏужу къарууэ цӏыхухъухэр ауэдэу щӏыщыта къыбгуроӏуэ. Шхын куэд пхуэшхкъым, ӏэнэм куэдрэ уӏусыфӏым фащэ щыпщыгъым. Уи щӏыбыр захуэу уегъэӏыгъ. Ар тщыгъыӏыми, ари ткӏэрыхужа. Ара ауэдэу? Зэманым ауэдэу дищӏауращи, ауэ сэ си теплъэм ущӏэупщӏэмэ, сэ япэрей псэукӏэр, япэрей зэхэтыкӏэр нэхъ сфӏэфӏу щыта. Итӏанэ, Абхъаз пщащэ Турцэм къикӏауэ сепсэлъати, зы махуэ сеупщӏа, дауэ къыпщыхъурэ жысӏа, зэи хэкужьым щыӏакъым, иджысту укъытхыхьэжащи, уи гугъар нэгъуэщӏ, дэ иджысту дызэрыщытымрэ уэ уи гугъамрэ зы, жысӏати, и ӏейуэ игу ирохь, ауэ ӏей жыпӏэмэ, Нэхъ хабзэм нэхъ фегугъу къысщыхъу жиӏауэ щыта, цӏыхухъурэ цӏыхубзрэ щызэпсалъэм. Цӏыхубзри цӏыхухъум пщӏэ хуищӏым, цӏыхухъури зэзэмызэ цӏыхубзым пщӏэ хуищӏым. Абы теухуауэ абы и щхьэусыгъуэ гуэри иӏэ хъун, хабзэр щхьэж езыр зэрыхуейм уэду зыблешри ара. Ар ауэду щӏыщытыр нэхъыжьхэр Я жагъуэ сщӏынущ, ауэ тӏэкӏу сыӏэщӏагъэкӏри, апхуэдэ гъэлэл яжьэри щӏалэгъуалэми ӏэщӏэкӏа. Ара ауэдэу щӏыхъуар? Уэ нэхъыжь ухъуу щытмэ, Мурат, ткӏий ухъуну хъун? Нэхъыжь сыхъунуми сщӏэкъым, ауэ нэхъыжь сыхъумэ, сэ иджысту ар си щхьэм, си гум зэрилъыр си адэжьхэр зэрыщытара. Адыгэ пыӏэ ящыгъыу, галифейрэ сапагийрэ сщыгъыу Пиджак екӏурэ сщыгъыу ауэду сышхыду, ауэду сыщытыну зыкъызолъыта, ауэ сышхыдэм щхьэ сыгушыӏэу ара? Тӏэкӏу умышхыдэми ари хъунукъым. Алыхьым жиӏэм си бынхэр зэрызгъэсэныр шхыдэн зыри Псалъэкӏэ гурыӏуэу ара? Сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ сэ си дадэхэр зэи къызэшхыдауэ Зыгуэрым ешхыдауэ сщӏэжкъым. Мурат, уэ интернетым напэкӏуэцӏ къыщызэӏупхауэ, уэ езым ууейуэ канал жыхуиӏэм хуэдэ къызэбгъэпэщауэ, телевидение ӏуэхущӏапӏэу ущымылажьэми, уэ езым уфӏэфӏу, цӏыхухэр мис муэду къыбогъэблагъэри, нэтын ибогъэкӏуэкӏ щхьэ закъуэу, зыми ущымыгугъыу, зыми уемылъытауэ, зыми унафэ къыпхуимыщӏу. А ӏуэхум сыт Фӏыуэ хэлъыр, ар сыт къыщӏызэбгъэпэщыр, сыт абы и щхьэусыгъуэр? Абы дытепсэлъыхьмэ, сытезыгъэгушхуар къыхэзмыгъэщыфу сыпсэлъыфынукъым, ар Осетием дэсу си ныбжьэгъу Алик Пухаев. Абы ауэдэ къабзэу напэкӏуэцӏ иӏэщи, ауэ ӏэджэкӏэ нэхъ цӏыху куэд абы йоплъ, нэхъ зиужьауэ. Абы сытригъэгушхуауэ щытащ. Абы къызжиӏауэ щыта, Сэ Осетием сыдэсщ, мыдрейхэр Шэшэным, Дагъыстэн дэсщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыхъур Фи хъыбарыщӏэхэм деплъмэ, ауэдэу фӏэкӏа къытхуэщӏэркъым. Дэ дызыхуейр тӏэкӏу нэхъ щӏалэгъуалэр зэрыпсэур, зи ӏуэху зэрахуэр, ар къэтщӏэну дыхуейщи, ауэдэ гуэрэ къызэӏупхамэ, сфӏэгъэщӏэгъуэну сеплъынт, жиӏэри ауэдэу къезгъэжьауэ щыта. Уэ зэрыжыпӏам хуэдэу, Камери сыти Цӏыхухэр къыздэӏэпыкъуу, езыхэм яфӏэгъэщӏэгъуэну къыздэӏэпыкъуу ауэдэу къезгъажьэри, пэжу жысӏэнщи, ауэдэу си гугъакъым абы цӏыху куэд еплъыну, цӏыху куэд къатхыну. Нэхъ згъэщӏэгъуар хамэ къэрал дэс Къэбэрдейхэм, балъкъэрхэм къатхауэ щыта. Къэбэрдей-Балъкъэрым ӏэджэ щӏа дыдэсыжкъыми, Икъукӏэ ди гур хэхъуу доплъ, жаӏэу мис ауэдэу къатхыурэ Ар ущта? ютуб каналщ ара? Ар ютуб каналщ, сызытепсэлъыхьыр ди республикэм къыщыхъу ӏуэхухэра, псалъэм щхьэ анэбзэм теухуауэ дытепсэлъыхьа, адыгэбзэкӏэ езгъэкӏуэкӏауэ щыта, ди школакӏуэхэм теухуауэ егъэджакӏуэм и гъусэу, ди Мэзкуу къикӏыжауэ, дохутыр ӏэзэм игъусэу сепсэлъауэ щыта. Ауэдэурэ сызэпсэлъэну нэхъ сфӏэгъэщӏэгъуэнхэр къезгъэблагъэу сепсалъэу ара. Къысхуэпсалъэ щажепӏэм де зызыгъэщӏагъуэ къахэкӏа? Зэи зыри къахэкӏакъым иджыри къэс. Яфӏэфӏ ӏейуэ къокӏуэ, яфӏэфӏ ӏейуэ мэпсалъэ. Ар щытепхыр пэш щхьэхуэ къызэбгъэпэщауэ ара, итӏанэ камерэр дэнэ къыздипхыр? Камерэкӏэ Хъурыжь Залым жиӏэу Къэрмыхьэблэ щыщу къыздоӏэпыкъу щӏалэ. Езыми фӏэгъэщӏэгъуэнщи къыздэӏэпыкъуу ара. Студие жыпӏэмэ ари сиӏэкъым, ари хъыджэбз гуэрым и шхапӏэм, а си ӏэщӏагъэр фӏэгъэщӏэгъуэнти мыбдеж щытепх хъунущ жери хуит сищӏауэ апхуэдэу тесхыу арат. Нтӏэ иджыри адэкӏи абы зебгъэужьыну, цӏыху нэхъыбэ къебгъэблэгъэну, ар нэхъыбэм ебгъэлъэгъуну уигу илъщ? Сигу илъщ, Зэман нэхъ куэд сиӏамэ, ӏэджи сщӏэну къысщохъут. Ауэ сызэрылажьэм хуэдми схузэфӏэкӏыну къысщохъу. Цӏыху ӏэджэми сагуроӏуэ, сопсалъэ. Псалъэм щхьэ цӏыхубз гуэрэ Чикаго дэсщ, адыгэ унагъуэу, сабииплӏ яӏэу. Мы дыгъэгъазэм Къэбэрдей-Балъкъэрым сыкъэкӏуэжыну си мурадщ, дызэпсэлъамэ, си гуапэт, жери ауэдэу къитхри, сэри сфӏэфӏ ӏейуэ сепсэлъэнт абы. Нтӏэ, Мурат, уэ узэрыюристым щынэмыщӏауэ, иджыри ужурналистщ, ара? Щхьэзакъуэ журналист? Журналисткӏэ сэр щхьэ жысӏэфынукъым, сыт щхьэкӏэ жыпӏэмэ, сыхуеджакъым журналистикэ ӏейуэ Сфӏэгъэщӏэгъуэну сыхущытщ, узыхуеджэн хуей ӏэщӏагъэщи, журналист сэр щхьэ жысӏэфынукъым. Ауэ иджысту зэрыпщӏэмкӏэ интернетым ӏейуэ цӏыху куэдым ахуэдэу трахри, Познер къапщтэми, сэ сщӏэрэ мыдрейхэми ӏейуэ гъэщӏэгъуэнщ, ари дэри ди республикэм ауэдэ зыгуэр щыӏэмэ хъуну жысӏэри щӏэздзауэ ара. Атӏэ, Мурат, ди нэтыным и кӏэухыу сызэрыноупщӏыну сызэрыхуейр, мис мыбы сытеӏэбащэрэт си ӏэкӏэ, Мис мы къызэхъулӏащэрэт, мыр си хъуэпсапӏэщ жыпӏэу сыт уиӏэр? Япэрей зэманыр къапщтэмэ, къару зиӏэр куэд хузэфӏэкӏт. Иджысту зэманыр тӏэкӏу зихъуэжащи, ӏуэху гуэр бгъэкӏуэтэнумэ, цӏыху бгъэкӏуэтэнумэ, ар дыдэ спортсмен, кино тезых бгъэкӏуэтэнумэ ахъшэфӏ къэблэжьын хуей. Сэ иджысту зэзэмызэ сэ сцӏыху спортсменхэми, сэ сцӏыху кино тезыххэми садэӏэпыкъунт жызоӏэ, ауэ схузэфӏэкӏми, мис ара хъунт нэхъ схузэфӏэкӏыну сызыхуейтэр. Спортым щӏалэгъуалэ куэд ӏей епха. Къуажэ къэс икъукӏэ спортсмен куэд дэсщ. Ди Олимпиадэ къэзыхьахэри къапщтэми ӏейуэ си жагъуэ мэхъу. Хъущт Аслъэнбэч къапщтэми, Мудрэн Беслъэн къапщтэми, Мокӏэ узэӏэбэкӏыжым Къардэн Мурат къапщтэми, псори Къэбэрдей-Балъкъэрым дэкӏыу тренировкэ ящӏын хуей хъуат. Ар ӏейуэ си жагъуэ мэхъу. Хъущт Красноярск щищӏа, Мудрэныр Армавир дей щищӏауэ щыта. Дэ ӏэджэкӏэ нэхъ тхузэфӏэкӏыну къысщохъу, Приэльбрусье жыпӏэми, абдей нэхъ заужьыф Ауэ гугъу йохьри дэкӏыу ара хуейуэ зыри дэкӏым. Мис ауэдэ щӏалэхэр дэзмыгъэкӏыу мыде Къэбэрдей-Балъкъэрым къыдэкӏыу олимпиадэ къезгъэхьу ауэду схузэфӏэкӏамэ, арэзы сыхъунут. Нтӏэ, Мурат, мис а уи гугъэхэм уи ӏэкӏэ утеӏэбэну, мис ахэр къохъулӏэну. Нобэ ди хьэщӏэщ зи лэжьыгъэр фӏыуэ зылъагъу, театр теплъэгъуэхэм дахэу щыджэгу, кинофильм зыбжанэм роль нэхъыщхьэхэр щызгъэзэщӏа Шырыт Заирэ. Цӏыху къэскӏэ и гъащӏэм и фӏыпӏэу хибжу, сыт щыгъуи игу къигъэкӏыжу иӏэр студент гъащӏэ жыхуиӏэ. Абы и гугъу къытхуэщӏыж уи студент гъащӏэр фӏыуэ нэгузыужьу епхьэкӏауэ щӏэкӏынщ. Есхьэкӏащ Тхьэ, сэ нэхърэ нэхъыфӏу студент гъащӏэ зимыӏа къысщыхъуу, ауэду есхьэкӏа. Къыздеджати, сезыгъэджай, сыти абыхэм уэдэ щымыӏэу, унагъуэ цӏыкӏум уэду дызыхущыту, ӏэфӏ ӏейу, гуапэ ӏейуэ ауэду дызыбгъэдэту Илъэсиплӏми къэдуха, иджыри къыздэси, псори дызэпсалъэу, дыздэгушыӏэу, ауэдуи дохъу. Нтӏэ, псори дызэрощӏэ, дызыкӏэлъокӏуэ. Иджыри зэ къытезгъэзэжу сыпсэунт жысӏэну ауэдэу есхьэкӏа. Уи егъэджакӏуэхэм и гугъу пщӏымэ, хэт сымэ урагъэджа? Актерскэмкӏэ сезыгъэджар Балъкъэрым и режиссёр Атмурзаев Магомед Мажидович сригъэджащ. Абы и гъусэу Мирзоев Султан Хусеновичри урыс студиеу дыкъыщӏэкӏа. Адыгэбзэкӏэ спектакли сыти зыри дыджэгуакъым, урыскӏэ псори зэредгъэкӏуэкӏари, зэрыдгъэувари, дызэреджари. Урысыбзэкӏэ ухуеджауэ щытми, иджысту адыгэ театрым ухэту, адыгэбзэкӏэ улажьэу ущытщ. Сыт хуэдэ спектаклхэм ухэта, абыхэм и гугъу къытхуэщӏыж. Иджыпсту Думэн Мурадин и театрым сыщолажьэ. Мурадин и гъусэу спектакль зыбжанэми сыхэтащ, ауэ псом нэ нэхъ сигу ирихьу, нэхъ сфӏэфӏу сыздэджэгуар Дахэбаринэ и фызышэ жыхуиӏэ спектаклыр псом нэ нэхъ сигу ирихьу сыджэгуащ. Абы Къэбэрдей-Балъкъэрым нэхъ артистышхуэу Щыдбжхэр хэтащ Балъкъэр Юрэ, Къуныжь Алим, Мысост Вадим, Щэрмэт Людэ, Бетыгъуэн Жамбулэт. Абыхэм я гъусэу а гушыӏэ цӏыкӏум дыщыджэгуащ. Псом нэхърэ нэхъ си гум дыхьу, нэхъ сигу къинэжу, нэхъ сфӏэфӏу иджыри къэс сыджэгуну мис ар нэхъ къыхызох.

Ар и мыгувэу къэпщӏэнкъэ? жиӏакъэ адыгэм, зы жьэм жьэдыхьэр жьищэм жьэдохьэ жиӏэу. Рекламэ псэуар Дахэбаринэ щхьэкӏэ. Ауэ езы Дахэбаринэ ар зэкӏэ ищӏэкъым. Район псом щызэӏуащ Дахэбаринэ псэгъу хуэхъун къилъыхъуэу. Ар дауэ? Бзылъхугъэм езым и псэгъу къилъыхъуэжу апхуэдэ хабзэ къещӏа, а? Ауэ, къебгъажьэр хабзэщ жиӏакъэ пасэрейм? Хы, хабзэщӏэ къебгъажьэмэ хабзэншагъэ къыщыдэну щыӏэщ. Ар и дэндрэ? хэбаринэ? Муратэ, ей, игъащӏэкӏэ дэгуэсын сфӏэпсэкӏуэдщ, и шэгъуэ дахэу и щӏасэмрэ езымрэ зэфӏэкӏуэдри, нобэми ар щызыгъэгъупщэн дунейм щыхуэзакъым. И щӏасэм щытами насып игъуэтакъым. А иджы, ар иджы сэ къыщысщӏар, зэрыжакъэ зэрыщӏэкӏымкӏэ, мы къэкӏуэнухэм яхэтынкӏэ хъунущ ар. Хэт ищӏэрэ, аитӏур зэхуэзэжхэмэ я псэр зы чысэм здралъхьэжыфыну?

Сценэм уиту цӏыхубэм я пащхьэ укъыщиувэм деж уи гум, уи псэм сыт щыщӏэр? Пэжу жысӏынщи, зэи сыгузэвауэ ауэдэ сиӏакъым. Дапщэрэ сымыджэгуами, дапщэрэ утыку сыкъимыхьами, щыӏэ гузавэрэу псалъэр щагъупщэжу сэ сщӏэрэ ӏэнкун хъууэ? Зэи срихьэлӏакъым ауэдэ къысщыщӏауэ. Псалъи сщыгъупщэжакъым, сщыгъупщэжами, Занщӏэу нэгъуэщӏ зыгуэр хэзгъэувэфт. Ауэдэкӏэ зэи сыгузэвакъым. А Дахэбаринэ и фызышэ жыхуиӏэ спектаклым мес уэри зэрыжыпӏащи, хэтар ди артист цӏэрыӏуэхэращ. Абыхэм уадэджэгуныр дауэ пщыхъуат? Мыбыхэм садэмыджэгуфмэ, садэмыхъуфмэ жыпӏэу угузавэтэкъэ? Япэ дыдэу сыщыджэгуам нэхъ сыгузэва, ауэ Абыхэм я гъусэу утыку сихьэну, абыхэм я гъусэу сыджэгуну ар сэ си дейкӏэ пщӏэшхуэу къысщохъу. Джэгуу сыту срихьэлӏамэ, я гушыӏэ седэӏуамэ, ахэм уэдэ щыӏэу къысщымыхъу. Абыхэм я гъусэу сыджэгуну жыхуаӏэр ар си пщӏыхьэпӏэ къыхэхуэтэкъым. Иджы си унагъуэм уэду фӏы ӏейуэ дызыхущыту дызэдоджэгу, иджы езыхэми зыкӏи сыкъагъэшынакъым. Дапщэ дыздэмыджэгуами, къыпкӏэлъыплъу, чэнджэщ къызату сытым деи къыздэӏэпыкъуащ дэтхэнэ зы артистри. Ди Къэбэрдей-Балъкъэр лъэпкъ драм театрыр зы гупщ, зы унагъуэшхуэ хуэдэу зыхэту ахэр зыуэ мэлажьэ. Фэри абы ещхьыркъабзу эстрадэмкӏэ театр Думэн Мурадин къызригъэпэщауэ фэри фыщхьэхуу фылажьэу фыщытщ. Иджы а фи зыхущытыкӏэмрэ фи лэжьэкӏэмрэ и гугъу къытхуэщӏ. Драмтеатрым сэ сыпыщӏакъым, абыхэм я гъусэу сыджэгуакъым, сщӏэкъым. Ауэ абы щылажьэ артистхэр дэ ди театрми щылажьэти, зэгъусэу дыздэлажьэри гуп цӏыкӏу дыхъуауэ. Дэ ди нэхъыщхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и цӏыхубэ артист Думэн Мурэдинщ. Мурэдин сыт хуэдэ лъэныкъуэкӏи Абы хуэдэ артист пэсщӏын димыӏэу къысщохъу. И уэрэд тхыкӏэкӏи, и усэкӏи, и гушыӏэкӏи сыткӏи сэбэп сэ къысхуэхъуащ утыку сыкъихьами, дэн дей зысхъуэжын хуейми, дэн дей тэмэму сымыпсэлъами. Псори къызжиӏэурэ, нэхъыфӏ зэрыхъунум хуэдэу сытым деи къыздэӏэпыкъуащ. Мурадин езыр цӏыхубэм фӏыуэ къалъагъу артистышхуэкӏэ дызэджэхэм ящыщ. Ущыдэлажьэм дей моуэ ныкъуэ тыншэкӏрэт. Япэхэм зэрыслъагъуу ӏэнкун сыхъути, сыджэгужыфтэкъым, занщӏэу сыгужьейт. Иужьым хуэмурэ и хьэлыр къасщӏэм, и щытыкӏэр къасщӏурэ нэхъ дызэрыщӏэри нэхъ тыншу дыздекӏуэкӏыу дыхъуа. Япэ дыдэхэм зыгуэр къыщызжиӏэм деж сышынэт, сэ сщӏэрэ. Мурадин игу иримыхьыр занщӏэу къыбжиӏэнут. Ехьэкӏи сыти иӏэтэкъым, и жагъуэ сщӏынти, нэгъуэщӏынти, апхуэдэ щыӏэтэкъым. А, сэ псори занщӏэу си гум ежалӏурэ сыгът, мащӏэри сымыгъа. Абы и пащхьэм сису мащӏэри сымыгъа, ауэ Хуэмурэ къызгурыӏуащ сщӏэ мыхъунури, сщӏэ хъунури. Уи цӏыкӏущхьэм хэт сымэт узыдэплъеу щытар дэ ди артистхэм щыщу? Сызыдэплъеу хъуам я гъусэу псоми утыкум ситщ. Ара? Нтӏэ, псом япэ сфӏэартистышхуэу Думэн Мурэдинрэ Къуныжь Алимрэ Пэсщӏын щымыӏэу я гушыӏэхэм сытым дей седаӏуэу. Си адэ-си анэр едаӏуэу, унагъуэкӏэ тфӏэфӏу деплъу сытым дей апхуэдэу дыщытащ. Абыхэм я гъусэу сыджэгунуи, нэгъуэщӏынуи си пщӏыхьэпӏэ къэзгъэкӏыххэтэкъым. Моуэ блэкӏрэ слъэгъуамэ, кхъыӏэ уи гъусэу сурэт зытезгъэх жысӏэрэ, сакӏэлъыщӏэпхъуэу щытати, Иджы мис дыздолажьэ. Сыщыцӏыкӏум щыгъуэ сощӏэж телевизоркӏэ Хьэкъарэ, Хьэфӏыцӏэ, Хьэнэхъу, Хьэкуцэ, Кӏуэкӏуцэ, Кӏурацэ, жери абы емыплъа си фӏэщ хъукъым зыри щыӏэу. Абы зэрыунагъуэу дытӏысри, деплъауэ щытащ Мурадин сымэ я джэгукӏэхэр сфӏэгъэщӏэгъуэну, мыхэр мышыну дауэ джэгурэ, мыхэр дауэ яхузэфӏэкӏрэ жысӏэу, ауэду сеплъу щыта. Абы иужьым иту Сыщеджэм щыгъуэ еджапӏэм сыщыщӏэсым, группэр псори, къыздеджэхэр псори дызэгъусурэ Къэбэрдей театрым дыкӏуэти, спектаклхэм деплъу щыта. Етӏуанэ курсым сыщӏэсу сощӏэж Хьэбалэрэ Хьэбашэрэ жери, Думэн Мурадинрэ Къуныжь Алимрэ хэту сеплъа щытат спектаклым. ӏейуэ зызгъэпсэхуауэ, си нэгу зиужьауэ Мыбыхэм я гъусэу улэжьэныр сыт и уасэ, иджы сэ къэзухмэ, дэнэ мыгъуэ сыздэкӏуэныр? жысӏэу сегупсысэ, ауэду сеплъу сыщысауэ щыта. Кӏэщӏу жыпӏэм, сфӏэфӏу Къэбэрдей театрым сыкӏуурэ куэдрэ сеплъу щыта, нтӏэ, я джэгукӏэхэм сакӏэлъыплъу щыта сфӏэфӏ ӏейуэ. Устуденту ущыщытым де, уеджуращ, зебгъасуращи, апхуэдэу къалэнышхуэ уи пщэ дэлъкъым, тӏэкӏу мащӏэу ущыуэнури къозэгъ апщыгъуэм де. Ауэ еджапӏэр къэбуха иужькӏэ, дипломыр щыпӏэщӏэлъым и деж, уэ лэжьапӏэ щыщӏэбдзам де, цӏыхубэм я пащхьэм укъыщиувам де, ущыуэныр емыкӏуу, къемызэгъыу щытщ. Япэ дыдэу Сценэм укъыщиува, уи фӏэщу, мис иджысту сценэм ситщ, артист сыхъуащ, жыпӏэу, сценэр сытыт япэу укъызэрихьар? Япэ дыдэу Вожди жери, урысыбзэкӏэ спектакль Пщэдей уэдэм доджэгу жиӏэу, нобэ уэдэм сызэрыджэгур къызжиӏауэ щыта. Арати, зэманышхуи симыӏауэ, пэжу жысӏэнщи, дэнкӏэ сыкъикӏыну, дэнкӏэ сихьэну тэмэм дыдэу сымыщӏэу ауэду сыджэгун щӏэздзауэ щыта. Хъыджэбз цӏыкӏу джэгун хуеяр хузыхуэмыгъэхъуу сымаджэ хъуа? Абы техуауэ сэ псынщӏэ-псынщӏэу сыкъыхагъэхьэри, ауэдэу занщӏэу сыкъихьауэ щыта. Ауэ ӏэнкун сыхъуакъым. Абы и ужьым иту Дэхэбаринэ и фызышэрат дгъэувар. Нэхъ ролышхуэу згъэзэщӏар япэ дыдэу ара, Дэхэбаринэ фызышэра. Санят жери хъыджэбз цӏыкӏу джэгуам и ролыр згъэзэщӏа. Заира, сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, уэ театр ӏуэхум нэмыщӏкӏи иджыри кинофильмхэм ухэтщ. Узыхэтар сыт хуэдэ кино, итӏанэ роль нэхъыщхьэхэри щыбгъэзэщӏауэ си гугъэщ абы. Нтӏэ, сэ Сокуровым и студентхэм я кинохэм сыхэтащ. Къазэн Марьянэ ейм сыхэтащ, Тина дает интервью жери, абы Тина хъыджэбз цӏыкӏум и ролыр згъэзэщӏащ. Хьэмэкъуэ Олег трихауэ Дрим жери, абыи сыхэтащ, роль нэхъыщхьэр згъэзэщӏащ. Абы иужьым иту Антигонэ жери, сызэрыгушхыу, сызэрыпагэу згъэзэщӏа ролыр Антигонэращ. Схузэфӏэкӏын симыгугъыу къыщызжыӏами, япэщӏыкӏэ спектаклу игъуври Сокуровым иригъэлъэгъуауэ щыта. Абы иужьым иту киноуэ тесхыжынущ, жери, иужь дихьэри, сытми къыдэхъулӏащ. Япэ увыпӏэхэри фестиваль зыбжанэм къыщихьащ. Ар сыт хуэдиз зэманкӏэ тефха? Псори зыхэту Осетиеми дыкӏуащ, Абхазиеми дыкӏуащ. Налшыч къали щытетхащ. Псори зыхэту тхьэмахуитӏым къриубыду тетхащ, кӏэщӏу жыпӏэмэ. Абхазием нэс дыкӏуащ, хы ӏуфэм деж тетхын хуейуэ пычыгъуэ гуэрхэр хэтти, абы щхьэ дыкӏуа. Абхазием нэмыщӏ иджыри Осетием дыкӏуа. Абы Город мертвых жери. Адэ, адэ, бгыщхьэм удэкӏуея нэужь, иӏэт абы. Абдеж щытетхащ, абы дыкъикӏыжри, Шэджэм, подвалым дей дыкӏуэри абыи. Мис а местищыр нэхъ къэдгъэсэбэпащ, кӏэщӏу жыпӏэмэ. Заира иджысту ди телевизорым еплъхэм, а дэ зи гугъу тщӏы. Кинор къагурымыӏуэнкӏэ хъунущ емыплъахэр щымыгъуазэр кӏэщӏу ар зытеухуам и гугъу къытхуэщӏ. Антигонэр древнегреческэщ. Олег адыгэбзэкӏэ ищӏщ абыми, адыгэм теухуау зэрихъуэкӏри трихаура. Антигонэр езым дэлъхуитӏ иӏэт. И дэлъхуитӏыр сом щхьэкӏэ езы тӏур зэрыгъэукӏыжащ. Зыр щӏалъхьэри, мыдрей дэлъхур щӏалъхьэн ямыду, щӏым дей къыхыфӏадзау фыуэ бамэ къыкӏуэцӏихыу щылът. Арати, мыр хэт щӏилъхьу щытми, сыукӏынущ, жиӏа къэралым я нэхъыщхьэм ауэду къыжиӏэри, Антигонэр кӏуэри дэлъхур щӏилъхьа, сэ мыпхуэдэу си дэлъху къысхуэгъэнэнукъым, жери дэлъхур щӏилъхьэри, абы теухуауэ Антигонэр яукӏыну

Сызэхэпхрэ? Уай, тӏур зыхэбгъэзэрыхьащ! Иджы кино щытепхым и деж дубль етӏуанэ, ещанэ жыпурэ ущыуэм къыщӏэбдзэжурэ апхуэдэ гъэщӏэгъуэн ӏэджи щытеф къохъу, пэжкъэ. Нтӏэ. Ауэдэ нэхъ гъэщӏэгъуэн хъуауэ ари видео тетхыу ирихьэлӏэщ абыми, къысхуэнауэ сиӏыжщ ар къызэрыхъуар. Олег видео трихыу сыджэла арати, сыджалэри къысщыдыхьэшха арати, уэри зы Алхьэм къыпщигъэщӏыж жысӏэри здытетхым сыкъэувыжауэ сыджэгуу ӏейуэ си фӏэщу сыджэгуу сыкъыздэкӏуэм Олег камерэ зэриӏыгъмэду щхьэпридзщ абыми. Цӏыхуитӏым саӏыгъыу сыкъалъэфу тетхурати, мо джэлар зэрыслъагъуу, сызыӏыгъауэ хъуам зыӏэщӏэзудауэ содыхьэшхри содыхьэшх. Интернетым къислъхьэжа Олег зэрыджэлар псоми яфӏэгъэщӏэгъуэну еплът. Кӏэщӏу жыпӏэмэ, уи гур тезэгъэжащ Олегым. Нтӏэ, зэрыжысӏам хуэдабзэу хъуат. Театрым ущыджэгум и деж а уэ къоплъ театраплъэхэм Елъыта уэ уи джэгукӏэр? Ахэм ӏэгуауэшхуэ къыпхуамыӏэтмэ, уи джэгукӏэр нэхъ фагъуэ хъурэ? Елъытащ, Уздэджэгум цӏыхум езым я ӏэгуауэ макъымкӏэ, я дыхьэшхыкӏэмкӏэ ягу ирихьри ягу иримыхьри зыхыбощӏэ. Сыт жумыӏэми, пхуэмыгъэдыхьэшхыу и ныкъуэхэр щӏэсщ. Псори дыхьэшхыу, мор зыкӏи пхуэмыгуфӏэ. Ауэдэ гуэрхэри нокӏуэ, ауэдэхэри къытщощӏ. Кӏэщӏу жыпӏэмэ. ӏэгуауэр нэхъыбэу щыщытым деж нэхъ тыншу уоджэгурэ? Нтӏэ. ӏэгуауэр нэхъ иныху, уэри нэхъ гукъыдэж уиӏэу, дауэ нэхъ къыдэсхьэха хъун, дауэ нэхъыфӏу сыджэгуа хъун жыпӏэу уоджэгу. Сэ сызэрыщыгъуазэмкӏэ, уэ унагъуэ дахэ уиӏэщ. Иджы сызэрыноупщӏынур, а уэ уи унагъуэм, уэ уи ӏуэхур, уи лэжьыгъэр къагурыӏуэрэ? Къагуроӏуэ, зыри къызжаӏакъым, сагъэлажьэ. Уеблэмэ, си гуащэри накӏуэрэ сызэрыджэгухэм еплъащ, ӏейуэ игу ирихьауэ, зигъэпсэхуауэ жиӏэурэ къыщӏокӏыж. Унагъуэ сыщихьа къудейм си лэжьыгъэр щызыхахам псоми ягъэщӏэгъуащ. Уи щхьэгъусэр артист ӏуэхум Пэгъунэгъу? Хьэуэ. Зыкӏи пэгъунэгъукъым. Сыдэкӏуэни пэ, жесӏащ мыра си лэжьыгъэр куэдым къагурыӏуэкъым. Тетха кино сытхэми еплъащ, сщӏэхэми еплъащ. Зыри жиӏакъым. Зыкӏи къыспиубыдакъым. Иджыри жиӏэкъым, ара? Иджыри жиӏэкъым. Нокӏуэри щӏэсщ. Йоплъри. Уэ уи бын артисту ебгъэджэнт? Си быным Езым къыхихра, и гуи и пси хыхьу сыхуейщ жиӏэмэ, езгъэджэнущ, ауэ езым къызэрыхих. Къыхихмэ, уи гуапэ хъуну? Кӏэщӏу жысӏынщи, мыартистам нэхъ къэсщтэнут. Заирэ, адэкӏэ сыт уи гугъэр, сыт уи хъуэпсапӏэр? Иджы кино дыдэу. Моу, си гуи си пси хыхьу сыджэгуну зы роль сыхуейт. Си профессием теухуауэ зы роль нэхъыщхьэ згъэзэщӏэну сыхуейт иджыри, моу си гур мэхъуапсэ сыщӏалэху зы роль гъэщӏэгъуэн, схузэфӏэкӏыну, къэзгъэнэну сыхуейт. Нтӏэ, Заирэ, уи хъуэпсапӏэхэм улъэӏэсыну, узэрыхуей дыдэм хуэдэу уи ӏуэхур хъуну, уи гуащӏэ и шхыгъуэ уихуэну сыпхуохъуахъуэ.